Nugoro, cust'annu puru, at isortu su potu a Nostra Sennora 'e sas Gràssias, unu dèpidu de reconnoschèntzia chi sa comunidade at dae printzìpiu de su milli otichentos, cando sos nugoresos l'aiant pediu a nostra sennora de los liberare dae una pesta chi che fit isperdende sa zente. Custu manzanu, sas autoridades nugoresas, su sìndicu Soddu e s'amministratzione, chin sos rapresentantes de sos bichinaos, prima de s'Eucaristia ant donau sos sirios a Nostra Sennora pro li mustrare sa reconnoschèntzia e pro rinnovare su ligàmene forte. Su sìndicu e sas autoridades civiles sunt falaos dae Munitzipiu a sa Crèsia de sas Gràssias, paris a sa professone religiosa. Cust'annu ghiada dae Mussennor Giovanni Dettori chi at picau su postu de su piscamu Marcia chi ch'est in Argentina cumpanzande·che a don Antonello Tuvone in missione. A los acollire in buca 'e janna su parracu de sas Gràssias, padre Giuseppe Magliani, chi cust'annu faghet barant'annos de sacerdòtziu. In missa bi fin sas autoridades civiles, militares, religiosas, ma prus che totu unu pore 'e fideles, bènnios dae totu sa diòcesi pro pregare a Nostra Sennora. Sos assòtzios feminiles in custos meses sun faghende de totu pro informare sa zente supra sa rapresentàntzia de sas fèminas in sas istitutziones e pro apretare sa polìtica a aprovare sa preferèntzia dòpia de gènere in sa leze eletorale sarda. Unu provedimentu chi diat permìtere de crèschere su tantu de fèminas in cussizu regionale chi oje sunu petzi bàtoro. Custu manzanu, in sa posta eletrònica, sos cussizeris regionales, chi oje depent afrontare sa chistione de s'aprovatzione de sa leze, ant acatau unu pore de messàgios imbiaos dae s'assòtziu Fèminas pro lis ammentare s'importàntzia de custu apuntamentu polìticu. In sa mail si leghet, Cussizeri, cussizera istimaos, Cussa, pro sa preferèntzia dòpia de gènere, est una batalla de civiltade chi punnat a atuare in sa sotziedade nostra su printzìpiu de ugualidade istabiliu in sa Costitutzione. Sa timoria de sos assòtzios, de chentinas de sìndicos e amministradores comunales chi an cumpartiu in custos meses sa batalla est chi in palas de custos tecnicismos de sa leze eletorale e de sas dificultades ligadas a su nùmeru de sègios in sos cullègios eletorales ozastrinu e de su Campudanu de Mesu, si cubet sa volontade de botzare sa norma custa borta puru e mancari torra chin su votu segretu. Salviamo la Biblioteca Sebastiano Satta di Nuoro, aspetti culturali, politici e gestionali, est s'addòbiu promòviu eris dae s'assòtziu culturale Confrontiamoci, presèdiu dae Franca Carroni, chi in custos meses at ammaniadu unas cantas fainas in favore de s'Istitutzione Culturale Nugoresa, chi in custos ùrtimos annos at connotu petzi disafios pro neche de sos issèperos polìticos fatos dae sas istitutziones locales e regionales. A s'apuntamentu, fatu pròpriu in s'auditòrium de sa Biblioteca, ant cumbidau rapresentantes de sas istitutziones locales, provinciales e regionales, sos operadores culturales, sos rapresentantes sindacales, sos tzitadinos chi in custos annos ant prenadu sas salas de sa Biblioteca pro istudiare, pedire unu libru, legher sos giornales, partetzipare a presentatziones de libros e a àteras fainas culturales. In Capidanne s'assòtziu at cumintzadu a collire firmas e at fatu un'apellu a sos intelletuales sardos e a sas tzitadinàntzias pro sarvare sa biblioteca. Dae pagu est istadu nominadu su commissàriu nou Paolo Piquereddu, ex diretore de s'ISRE e s'assessoradu a sa cultura de sa Regione at dadu unu contributu istraordinàriu de duchentos otanta miza euro. Ma pro li dare unu benidore, sa biblioteca at bisonzu de un'istatutu nou, de èssere amministrada chin contipizu e de aer semper unu tantu de dinare adeguau. In sos ùrtimos duos annos sun istaos belle trinta miza sos minores no acumpanzados isbarcados in Itàlia o sarvados in mare dae sas organizatziones internatzionales chi, coordinadas dae s'Itàlia, dae medas annos sun parande fronte a una migratzione bìblica dae s'Àfrica. S'Unicef, s'Agentzia ONU pro s'Infàntzia, est chircande de li dare unu benidore a custos pitzinnos, chi sas famìllias su prus de sas bortas imbian in terra istranza pro los sarvare dae sa morte. Eris in ocasione de su 'e bintotto anniversàrios de sa firma de sa Declaratzione ONU pro sos diritos de s'infàntzia e de sos adolescentes, at ammaniadu unas cantas initziativas pro collire dinare pro azudare custos minores in dificultade. Su comitau Unicef de Nùgoro, presèdiu dae Lisetta Bidoni, fit in prima lìnia, custa borta puru. In su Teatru Eliseu, difatis, at fatu sa 'e duas editziones de sa manifestatzione Restituiamo il sorriso, in collaboratzione chin su Sòtziu Tenores Sardigna, presèdiu dae Bustianu Pilosu, chi at fatu peri sa diretzione artìstica, e chin su patrocìniu de su Comune. Cust'annu sa mùsica traditzionale sarda fit sa protagonista, chin sa capatzidade sua de ponner paris sas pessones e de facher comunidade, de acollire sa zente. A parcu sun artziados su Coro Canarjos e su Coro de Nùgoro, sos tenores Janna Bentosa de Nùgoro, Nunnale de Orune, Supramonte de Orgòsolo, su Cuntratu de Sèneghe, su Cuncordu de Orosei, su cantu a chitarra, sos Cantadores. E a tancare sas anninnias in sardu, tzinesu, senegalesu e marochinu. Un'allevadore mortu e unu fertu in un'impostada custu manzanu in sartu de Biddamanna in localidade Santa Luchia. Su mortu est Fabio Longoni, trintanove annos, de Biddamanna. Su fertu est Davide Angelo Conìgiu, trintasete. A Longoni l'an acatadu sos carabineris de sa cumpania de Lanusè diretos dae su capitanu Claudio Paparella, suprios a su locu de s'impostada. Conìgiu est ricoveradu in s'ispidale de Lanusè e no est grave. Sos militaris an aviadu sas indàgines pro cumprèndere comente sunt andadas sas cosas e iscopèrrere chie at isparadu. Est tempus de bilànciu pro sa campagna regionale antincèndiu chi est istada trantzia a primos de Sant'Andria ca sa sicagna non cheret abrandare. De s'atividade de preventzione e de su traballu fatu pro istutare sos focos in sos padentes nd'an faveddadu custu manzanu in Casteddu su presidente de sa Regione Pìgliaru, s'assessora a s'Ambiente Donatella Spano, su responsàbile regionale de sa Protetzione Civile Graziano Nudda, su cumandante de su Corpus Forestale regionale Gavino Diana. Sos nùmeros nana chi in su duamiza e dechesete su tantu de sos focos est crèschiu de su baranta pro chentu, pro neche de su calore afocosu e de sa sicànnia de cust'annu. Sa cosa bona est chi, mancari sos focos sian aumentados, est minimadu su territòriu ube est coladu su focu, s'ùndichi pro chentu in mancu rispettu a s'annu passadu. Pro su chi pertocat sa cajone de sos focos sos nùmeros nana chi su chimbantasete pro chentu est istadu postu a posta. Su chimbanta pro chentu de su disacatu in su duamiza e dechesete l'at cajonadu sete focos in trìbulas. Su focu prus orrorosu est istadu cussu intre Gonnosfanàdiga e Arbus, su trintunu de trìbulas, chi est abarradu allutu bator dies e ch'at ispèrdiu prus de duamiza ètaros. A pustis b'est istau cussu in Alà chin mille setichentos ettaros e cussu in Biddamanna chin chimbichentos binti ettaros brusiaos. Sas indàgines fatas ana permìtiu de arrestare tres pessones, totu minorennes, de nde denuntziare bintunu pro incèndiu dolosu e setantunu pro incèndiu colposu. Est unu resurtau istòricu e de rinnovamentu, chi lassat a coa sa batalla ideològica e est frutu de unu isfortzu democràticu chi at bidu cuncordes sa Commissione regionale Oportunidades Parìviles e fortzas diferentes de sas istitutziones polìticas e de sa sotziedade tzivile pro arribare a un'obietivu ùnicu Chi eris s'est crompiu chin sa votatzione unànime de su Cussizu regionale e a botu segretu. A lu nàrrere est Gabriella Murgia, presidente de sa Commissione regionale Opportunidades Pariviles, faveddande de su votu in Cussizu regionale. Sa paridade de gènere est unu valore in intro de sas istitutziones e unu de sos valores a fundamentu de sa colletividade. Chin su cussideru chi sa diversidade est una richesa. S'ispera, sichit Murgia, est chi bi sian àteras ocasiones, in prus de sas dibatas in sas àulas de su Cussizu, pro mezorare su diàlogu chi pertocat sas chistiones de sa paridade e pro arribbare a detzisiones importantes. E so faeddende de sa presèntzia de sas fèminas in sa dirigèntzia de sas istitutziones e de sas aziendas, pro arribbare a modellos organizativos novos in sos postos de traballu e modernizare sos resurtados aziendales gai comente càpitat in totu Europa. Sa Sardigna, oje, est una de sas regiones italianas chi at sa paridade de gènere, concruit sa presidente Murgia. Chin sa normativa aprovada est cumintzadu unu protzessu culturale pro garantire, in fines, chi totus apant sas matessi oportunidades in sa partecipatzione de sas fèminas a sas càrrigas eletivas. informare sos nugoresos supra sa violèntzia de gènere contra a sas fèminas e collire dinari in favore de s'assòtziu Onda Rosa chi dae medas annos garantit assistèntzia a sas fèminas e a sos fizos vìtimas de violèntzia. Est custu s'obietivu de sa manifestatzione Maschile e Femminile, complementari e non contrapposti, promovida dae su Tzentru Yoga Padma de Nùgoro e dae s'iscola Judo Osaka de su mastru Piero Manca, chi s'at a fàgher sàpadu in ocasione de sa Die Mondiale a sustentu de sas vìtimas de violèntzia. A manzanu s'at a pòdere isperimentare su Kundalini Yoga chin su mastru Sant Saroop Kaur, diretore de su Tzentru Yoga Padma. A borta 'e die imbetzes s'an a pòdere imparare sas tècnicas de base pro difesa personale chin su mastru Manca. Pro picare parte a sas atividades si dat un'oferta e su balanzu at a andare a s'assòtziu Onda Rosa, Su Centru Antiviolèntzia de Nùgoro chi cada annu collit trechentos fèminas in dificultade. Sa Confimprendidores Sardigna at promoviu in Nùgoro un'addòbiu chin sos sìndicos de su territòriu e sos amministradores comunales pro faeddare de Abbanoa su gestore de su servìtziu ìdricu chi est semper criticadu pro sos servìtzios metzanos e sas bulletas salias de su guvernu de s'ente, ube sa Regione, chin su sessantotto virgola undichi pro chentu de su capitale sociale faghet issèperos istratègicos de sa gestione fitiana sua. Sos traballos los at istèrrios Gianfranco Seddone, diretore regionale de s'assòtziu, chi at ammentadu sa nàschida de Abbanoa, mentovande chi prima, in su 'e Nùgoro, bi fit sa gestione Govossai. E a dispetu de sas promissas fatas cando dae su Govossai semus colaos a s'ente ùnicu regionale, In Nùgoro no ant mai istituiu sa sede regionale, antzis, diat pàrrere chi sos ufìssios de carrera Istraullu los cherian dimensionare e tramudare parte de su personale a Casteddu. Sa Confimprendidores pedit a sos sìndicos chi mandan a dae innantis un'initziativa pro mudare su guvernu de Abbanoa, dande boche a sos comunes e fachende àmbitos ìdricos prus minores pro èssere prus a curtzu a sos bisonzos de sos utentes. Sichin sena pasu sas indàgines de sos carabineris de sa cumpania de Lanusè e de su nùcleu investigativu de su Cumandu Provinciale de Nùgoro pro iscopèrrere chie eris manzanu in s'azienda sua in localidade Santa Luchia at mortu a Fabio Longoni, s'allevadore de trintanov'annos de Biddamanna, In s'impostada an fertu a un'anca fintzas a su sòtziu, Daniele Angelo Conìgiu, de trintaset annos. A Longoni chi at chircadu de si nche fughire pro evitare sas fusiladas, sos carabineris, suprios impessu dau s'allarme, l'an acatadu una paja de oras a pustis. At èssere s'anotomia disposta dae su magistradu a acrarire sas cajones de sa morte. Àteras informatziones diant pòdere arribare dae s'esame de sos elementos collidos in su locu de s'impostada. In s'ìnteri, sos investigadores. Sun chircande de ischire it'at fatu sa vìtima pagu prima 'e mòrrere. Sun indagande in su passau suo e de Conìgia pro cumprèndere si b'at carchi cosa de importu chi podet azudare a iscopèrrere su o sos mortores. An intesu familiares e amicos pro àere informatziones in gradu de incarrerare sas indàgines. Compudare in tempus reale sos datos de s'azienda pròpia impreande smartphone e tablet a manera fàtzile e sicura e de badas. Est su chi ant a poder fàghere sos prus de chentotanta miza imprendidores de Sardigna chin su servìtziu impresa puntu italia puntu it, una prataforma in rete fata dae Infocamere pro sa Càmera de Cummèrciu. A lu dare a ischire est pròpiu sa Càmera de Cumèrciu de Nùgoro, sutalineande chi est una prataforma progetada pro zirare in sos ordinzos mòbiles. In prus, permitit a s'imprendidore de àere a disponimentu, semper e in totube, sa carta de identidade digitale de s'impresa sua, Visura, Pràticas Apertas e meda àteru. Su cadastru digitale de s'impresa, nat Agostino Cicalò, presidente de Unioncamere Sardigna e de sa Càmera de Cumèrciu de Nùgoro, est una de cussas rivolutziones de pagu contu chi an sa capatzidade de torrare sa fidùtzia pro sa pùblica amministratzione, ca rendet prus simpre sa vida de sos imprendidores, ispinghende-los a impreare istrumentos e tecnologias chi los podent azudare a èssere cumpetitivos fintzas a livellu internatzionale. Est una tapa de su percursu de esemplificatzione e innovatzione cumintzadu dae su sistema camerale dae medas annos e est a sustentu de s'agenda digitale italiana e europea. Eris in sa Biblioteca Satta est istadu presentadu su libru Non poto reposare, a incuru de s'etnomusicòlogu Marco Lutzu, dedicadu a sa cantone chi connoschent totu sos sardos, musicada dae su mastru Giuseppe Rachel, chin sos versos de sa poesia A Diosa de su poeta abocau Badore Sini. A lu promòvere su Cussòrtziu pro sa pùblica letura Sata de Nùgoro chin s'assòtziu culturale Imprentas. Ottavio Nieddu, ideadore de su progetu editoriale at coordinau peri sos traballos. Agostinu Sini, fizu de Badore, at apertu sos traballos saludande sos reladores, chi fin Giampaolo Mele Corriga, diretore de su Coro de Nùgoro, Sebastiano Pilosu, etnomusicòlogu e presidente de su Sòtziu Tenore Sardigna e s'autore de su libru, Marco Lutzu. In su libru Marco Lutzu, chi in d-una chirca durada prus de duos annos contat s'istòria de Non poto reposare, una cantone interpretada dae medas musicistas e formatziones musicales e non petzi sardos. Chi in su libru b'est puru unu CD chin dechenobe versiones de Non poto reposare, mentovamus cussas cantadas dae Maria Carta, Piero Pretti, su Coro de Nùgoro, su Coro Barbàgia, sos Tazenda, su tenore Janna Bentosa. Su progetu Ener Selves at s'obietivu de promuòvere atziones nobas finantziadas chin fundos istruturales e de investimentu europeos pro azudare s'integratzione de resursas energèticas rinovàbiles in sos ufìtzios pùblicos. Oje in Arborea, s'assessora a s'indùstria Maria Gràtzia Piras l'at presentau a sos amministradores locales e a una rapresentàntzia de istudiantes. Est una faina chi ponet paris Regione, entes e agentzias regionales, sos comunes, sos assòtzios de categoria e sas iscolas. Durat barantotto meses, in s'ìnteri de bator annos, dae su duamiza e dechesete a su duamiza e binti, ant a partecipare chentusetantachimbe suzetos interessaos de sete Regiones, S'an a facher trintasete manifestatziones internatzionales e locales. S'an a sejare chentu e deche pràticas bonas de collire in d-una ghia de custas si nd'an a seperare deche a livellu regionale. In acabu de progetu est prevìdiu puru unu pianu de atzione locale chin unu o prus interventos chi at a èssere finantziau chin dinare comunitàriu de su POR Sardigna. In prus de sa manifestatzione in Arborea, in Sardigna si nd'an a ospitare àteras bàtoro a livellu locale e in capidanne de s'annu chi benit sa manifestatzione internatzionale pro tancare su progetu chi s'at a fàchere in Casteddu. Eris in su Teatru Eliseo de Nùgoro ant fatu su cuncertu pro sos setant'annos de sa nàschida de sa Politzia Istradale, unu sero dedicau a sa mùsica ma fintzas pro meledare supra su traballu fitianu de sa Polstrada pro garantire sa libertade de circolatzione in su rispetu de sa legalidade e de sa securesa istradale. Sunt intervènnios su diretore centrale de su Servìtziu de Politzia Istradale Giuseppe Bisogno, su questore de Nùgoro Massimo Alberto Colucci, su cumandante de sa Polstrada de Nùgoro Giacinto Mattera. Su capu de sa Politzia Franco Gabrielli in d-unu messàgiu chi at imbiau at ammentau chi s'istòria de sa Politzia Istradale est fata peri de mortos, de pessones chi an sacrificau sa bida issoro pro su bene comune Sunu trechentosetantatres difatis sos agentes de sa Polstrada mortos in servìtziu. In custos annos sa Polstrada at bidu comente est mudada sa motorizatzione in Itàlia a pustis de sa Segunda Gherra Mondiale e s'est impinnada a garantire sa seguresa de sos utentes ponende in campu servìtzios de preventzione e repressione de sas violatziones de su còdighe istradale chin campagnas informativas mescamente in sas iscolas. Torrande a su cuncertu, presentadu dae Giuliano Maròngiu, A parcu sun artziaos sos Tazenda, su Coro Ortobene, su Complesso Vocale de Nùgoro, sos dischentes de s'Iscola Cìvica de Mùsica e sas Launeddas de Roberto Tangianu. Sas postas italianas an ofertu un'annullu filatèlicu chin su logo de sa Politzia Istradale fatu aposta pro sos setant'annos. Est mortu pro s'emorragia cajonada dae unu pallettone chi l'at truncadu s'aorta addominale Fabio Longoni, s'allevadore de trintanove annos de Biddamanna, mortu mèrcuris manzanu in localidade Santa Luchia in sartu de sa bidda. Sunt sos resurtados de sa notomia fata eris in s'ispidale de Lanusè. Sos mortores L'an isparadu in intro de sa màchina de su sòtziu Angelo Conìgiu, de trintaset annos, fertu a un'anca in s'ìnteri de s'impostada. Sos duos sun resessios a si che fughire ma pro Longoni sa cursa no est durada meda ca l'at mortu s'emorragia interna. L'an agatadu una paja 'e oras a pustis de s'impostada sos carabineris de sa Cumpannia de Lanusè e de su Cumandu Provinciale de Nùgoro Arribbados a pustis chi aian dadu s'allarme, in s'interi sos militares, coordinados dae su sostitutu procuradore Nicola Giua Marassi, sighint sas indàgines chi a su mancu pro como sun sighinde un'àndala definia. An intesu su fertu, fughio a s'impostada e ricoveradu in s'ispidale de Lanusè, ma peri sos familiares e sos cumpanzos de su mortu, pro como non sun lassande a banda peruna ipòtesi fintzas cussa chi s'obietivu beru de sos mortores esseret istadu Conìgiu. In s'ìnteri su magistradu at dispostu de torrare a sos familiares su corpus de Longoni pro che l'interrare, sa comunidade de Biddamanna est iscunnortada pro cust'àtera dirgràssia chi l'at corfia. Giustizia Riparativa riannodare i fili spezzati tra reato, carcere e comunità. Est su seminàriu promoviu eris in Nùgoro dae s'assòtziu e coperativa sotziale Ut Unum Sint, presìdia dae don Pietro Borrotzu, pàrracu de Santa Maria Gabriella. A s'addòbiu fatu in sa sala cunferèntzias de sa Càmera de Cummèrciu ant partecipadu istudiosos, rapresentantes de sas istitutziones, Zuzes, magistraos, abocaos, educadores, detenutos chi sun faghende unu percursu de riabilitatzione, sos familiares de sas vìtimas. A pustis de su saludu de sa prefeta Carolina Bellantoni, don Borrotzu at istèrriu su tema de su seminàriu Totu est naschiu in Cànada, chin sos programmas de ammenda, vìtima, colpevole, chi dae sos primos de sos annos setanta an introduiu in sa sentèntzia de cundenna istabilia dae su Zuze unos cantos acordos ammendadores essios a campu de unos cantos addòbios intre sos colpevoles e sas vìtimas de su reatu. Sas primas esperièntzias canadesas ant permìtiu de ammaniare unu cuntestu giurìdicu ube si podet aplicare. Pro su chi pertocat s'Itàlia, de zustìssia ammendadora an comintzau a nde faeddare in sos annos novanta, ma galu non b'est unu cuadru definiu chi permitat de l'aplicare in totube. In sa normativa italiana an introduiu s'istituto de pònnere a sa prova e sa possibilidade de estinghere su reatu Chin traballos de pùblica utilidade, bi sun imbetzes isperimentatziones in s'àmbitu de sa zustìssia minorile. Chin sa zustìssia ammendadora, natat s'assòtziu ut unum sint, si cheren pònnere in campu totu sos chi bintran in s'atu delituosu. A primos de Nadale, sa finantziària regionale de sete virgola sete miliardos de èuros at a aprodare in Cussìtziu regionale pro s'aprovatzione definitiva. Sa punna de sa Giunta Pigliaru e de sa maggioràntzia de centrusinistra est de no arribbare a s'esercìtziu provisòriu. Sos sindacaos an pediu de dare prus cara a sas chistiones chi pertocan su traballu ca, sos primos efetos de su mezoru si sunu biende ma, in su traballu non galu. Semus traballande pro unu pachete istruturau de polìticas pro su traballu de pònnere in finantziària, prima chi andet in àula, at nau s'assessore a su bilànciu Raffaele Paci. Coment'amus nau dae printzìpiu, fintzas in sos addòbios fatos chin sas partes sotziales, amus detzisu de definire sos interventos pro su traballu in s'interi de su dibàtidu in Cussizu, pro poder àere totu sos elementos netzessàrios, a dare rispostas cuncretas a sos bisonzos essios a campu in s'interi de sos addòbios. Amus nau prus de una borta chi sa manovra est aperta, chi b'est sa disponibilidade a si cunfrontare e a collire propostas e cussizos e difatis semus acabande in custas oras unu pianu pro su traballu impreande resursas in prus de cussas zae detzisas. Amus prevìdiu. Interventos destinaos a sos zòvanos disocupaos e a cussos disocupaos dae meda chi an una cualìfica professionale prus iscarsa. Interventos de polìticas ativas chi dian a totu sos sardos chi nd'an bisonzu sa possibilidade de torrare a intrare a su mundu de su traballu. A custos, sichit Paci, amus a afiancare cussos de su rèdditu de inclusione sociale chin trinta miliones pro dare rispostas a sos prus dèbiles de sa populatzione E torro a nàrrere, at concluiu Paci, chi cussu de mantènnere sa manovra aperta, de acollire sas richiestas in s'ìnteri de sos addòbios e a pustis de las definire paris in Cussizu est istau un'issèperu pretzisu e comunicau prus de una borta. Festare sos chentu chimbant'annos de sa nàschida de Bustianu Satta, poeta, abocau, giornalista, polìticu, pitore, intelletuale, e sos otant'annos de s'apertura de s'Istitutu Superiore chi l'ant dedicau in Nùgoro, un'iscola de primore, in unu palatu fravicau sichinde sos cànones de su ratzionalismu italianu chi at formau erèntzias de mastras elementares chi a pustis de sa Secunda Gherra Mondiale an alfabetizau sa Sardigna, contribuinde a che fàchere essire s'ìsula dae una arretradesa culturale, andande a insegnare in sas iscolas de sas biddicheddas de s'internu. A lu fàchere oi est istau su Liceo de sas Iscièntzias Umanas e Musicales Bustianu Satta, un'istituto chi pompiat a su benidore, chi non si ch'irmènticat però de sas radichinas suas, cheret formare sos istudentes modernos, chin d'una cultura cumpleta, ma, chi podent sichire peri su talentu musicale issoro. S'addòbiu chin sos istudentes fatu in s'aula magna de s'Istituto Francesco Ciusa de Nùgoro chi at su matessi dirigente iscolàsticu Carla Marchetti at bidu s'interventu de duos istudiosos de s'istòria nugoresa e de sos personàgios suos Annico Pau chi est istau peri sìndicu de Nùgoro e sa professoressa Angela Guiso. S'artista Diego Asproni at espostu s'òpera Resistimus fata in su millenovichentossetantasete.